alhamdulillah an ka bi su na ladilikan kan sa an sinna qabla an anam janni ne ka sunɔgɔ n kan ka jumɛn de kɛ janni n ka sunɔgɔ n ka kɛwale ni n ka kɛta o kan ka kɛ jumɛn ye n kan ka labɛn ni ko jumɛn de ye donc an ka bi su na ladilikan kan n bɛna kuma o de kan a ko la tansa k'i kana ɲina fɛn fɔlɔ mun kɔ jani ka da ne balimakɛ ne balimamuso jani ka taa i siyɔrɔ la jani ka taa i dayɔrɔ laban na an ka bi jɛn kɔnɔ na dayɔrɔ laban a ka faamu jani ka taa i sigi dilan kan tawadda seliji ta i jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na kana taa i da fewu ka sɔrɔ i ma seliji ta kana taa i da fewu ka sɔrɔ i ma seliji ta ka sɔrɔ seliji t'i la a kɔfɛ sa alwituru i ka witiri seli n'a sɔrɔ i ka witiri seli misiri kɔnɔna na o bɛ wasa kɛ o nka i jilaja n'i sera so fana jani ka da i ka da ni seliji ye hali n'i ma nafila seli a kɔfɛ wa ahsan mun ka ɲi ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan i ka nafila seli janni ka sunɔgɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se ka wuli sufɛ ka sufɛ nafila dɔ seli hali n'a kɛra arakan fila ye i jilaja o fɛ ne yɛrɛ b'a dɔn ni ne dara ne tɛ se ka wuli bilen ayiwa janni ka sunɔgɔ i k'a kari i se ba kelen de walima i se kɛmɛ duuru de i se kɛmɛ de walima bi duuru yɛrɛ walima tan saba naani duuru i jilaja i k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nka n'i ye witiri sali misiri kɔnɔna na n'i nana so i bɛ se ka shɛfa de seli fila fila saliw nka mun ye kelen i t'o seli bawo witiri fila tɛ seli su kelen kɔnɔna na

kana da fewu ka sɔrɔ i ma ninnu kalan kana da fewu ka sɔrɔ i ma i yɛrɛ tanga ni ninnu ye kulu ninnu saba ninnu ani ayatu kurusi nin bɛ wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma a nana sa kawatimu kawatimu suratul bakara suratul bakara a aya fila laban ninnu i k'o bɛɛ lajɛlen kalan mun ye amana rasulu ka taa bila fo sura laban na ka daminɛ amana rasulu ka taa bila sura laban na o fana bɛ wasa i jilaja ninnu fɛ ne balimakɛ ne balimamuso o fana tɛmɛnen kɔfɛ suratul mulk i jilaja suratul mulk fana kalanni la min ye tabaraka ladi biyadihi mulk suratu tabaraka i jilaja i k'o bɛɛ lajɛ i k'o fana kalan i k'o fana fara i bolo kan bawo a yirala ni maa mun duumɛn'o kan o tigilamɔgɔ tɛ ɲangata kaburu kɔnɔna na a laban sa azkaru nawmi sunɔgɔ kofɔli i b'o fɔ de bɛna da sunɔgɔ duwawu olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen i k'o bɛɛ lajɛlen fana kalan i jilaja ne balimakɛ ne balimamuso nin fɛn fitiniw ni maasi min bɛ nin kɛ su su ni e da ni e de ka baara ye nin ye maa si ka baarajugu tɛ se ka s'i la a tigi mana kɛ kɔrɔtɛ ye a mana kɛ baarajugu naso o naso Allah tala bɛ tangalikɛlaw de jigi i kan olu dun fana malikaw ye fɛn foyi tɛ se ka gɛrɛ i la fo ka taa dugujɛ cɛ n b'a ɲini Allah tala fɛ nin baara ninnu ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa ninnu bɛɛ lajɛlen fana video bɔlen don an bolo a video an tun b'o bila groupe sanfɛ ka daminɛ kabini an wulila ka bɔ sunɔgɔ la olu duwawu ninnu olu duwawu ninnu fo sisan duwawu yɛrɛ hakili la a sera duwawu kɛmɛ ma ka ban a bɛɛ lajɛlen video bɛ yen bɛɛ lajɛlen video bɛ yen an bolo yen maaw k'u jija ninnu nɔfɛ nin fɛn fitininw ninnu i bɛ ka aljina sɔrɔ n'i bɛ kanda an b'a ɲini alahu taala fɛ a baaraliko ɲuman ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu ala ka dugu ɲuman jɛ